TV lajɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ Dirisa ka page suibaw an ka foli ni tanu bɛ di aw ma an bɛ aw ladɔnniya layidu min bɛ anw ni aw cɛ Ala ka layidu kan kɔfɛ nin ye an cogole o kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ sigi aw ye walasa ka se ka masala k'aw ye masala ninnu kɛkun wɛrɛ t'a la dɛgun dɔ de bɛ e ni ne kan ne fa ne ba n kɔrɔ ni n dɔgɔ ani n den Ala ye dɔ sɔn fɛn dɔ la a ka gindo don a ko k'a tɛ gindo in to a kelen kɔnɔ ala ka laɲiniw kɔfɛ ale fɛnɛ cira ni sira min ye n'ale ye fɛn min kalan ni anw ni aw t'o dɔn walasa ale k'an dɛmɛ ka se ka fɛn dɔ nin an na n'an tɛ se ka min k'an yɛrɛ ye sababuw bɛ ala de bolo ka sɔrɔ k'a gindo di dɔw ma olu bɛ se k'a latɛmɛ o kɔnɔna na an ni karamɔgɔ dirisa an bɛna masala juma o juma an bɛ nin kɛnɛ an b'a sigi aw ye walasa ka se k'an ka imaziw di an ma an ka ma mago siraw fɛ mago ɲinibaa ye anw ye a latigɛbaa ye ala ye nka an bɛ mago dulon ɲɔgɔn na a ka di e ni ne ye fɛn caman bɛ yen o nege b'an na a sɔrɔ cogo kɔnɔnagan b'an na nka a sababu bɛ dɔ bolo ni ala sɔnna n'o y'a kɛ a kɛcogo la ala b'an lawasa o de kosɔn bi an ni karamɔgɔ dirisa an bɛna masala kura ye tuguni ka dɔnni kuraw ɲini a bolo a k'a di diɲɛmaa ma e ni ne an mako b'a la ni kuma bɛ fɔ e b'a la ne b'a la dɔ bɛ ka di ne ma caman yɛrɛ nka halisa n ma fa mɔgɔ tɛ fa o fo n'i sara ala ka si di an n'aw ma o hukumu kɔnɔna na bi an ni karamɔgɔ dirisa bɛna baro kɛ mun na an bɛ nin kuma ninnu fɔ fayida bɛ yen fayida bɛ yen dɛ awɔ mɔgɔ caman de bɛ ka nin fayidaw lamɛn k'a kɛ ka kɛ fɛn ye u bɛ dirisa wele k'a fɔ a ye k'a ni ce a ka ɲumanyaw la o tuma na n'an b'a ye ko fayida jɔyɔrɔ bɛ ka ye mɔgɔw ka ɲɛnamaya la waliɲumandɔn y'a la jɔyɔrɔba ye hali n'i ma fɛn d'a tigi ma i ni ce o bɛ courage d'a ma a ka kuraw kɛ n'o tɛ n'a y'an diya n'an nana an sigi k'an tɛ fayida di dɛ an b'an ɲɛsin a ka feerefɛnw na a ye fɛn minnu labɛn mais munna an b'olu to yen ka fayida ka adamadenw dɛmɛ kɔfɛ an bɛ se ka fɛn dɔw fɔ hali yɛrɛ anw de b'a force a man nɔgɔ dirisa ma dirisa k'ale tɛ commentaire k'a ka baarakɛfɛn kan o hukumu kɔnɔna na bi an ni karamɔgɔ dirisa yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo déjà an bɛ kuma galama sɛm'a na a bɛ foli di jama ma a ka jama mali kɔnɔ mali kɔkan aw minnu bɛ karamɔgɔ dirisa sugandi ni kanu ni baara cogoya ye karamɔgɔ dirisa salamu aleykum

adama bɛ ala fo ala min y'a fɔlɔ n'o ala in b'a laban an b'ale ala fo ala min ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi don an b'a ala fo o kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ a ka kisi ni nɛɛma a k'o jidi kira n'a so dunge kan n'o ye aminata den ani abudulahi den ye a n'a so dunge kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ minnu sɔnna ka tugu u la a ka kisi ni nɛɛma k'a bɛɛ ye kɔfɛ an b'an lamɛnbaaw fo

i ma nɔ bɔ a la nka ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔw ko i bɛ ka baara min kɛ anw b'i dɛmɛ a la o ye baara ɲuman an b'olu fo donc mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni kanubagaw tɛ mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni kanubagaw tɛ donc n bɛ n kanubagaw fo n bɛ video in b'a lajɛbaaw fo i bɔra k'a fɔ sisan dɔw bɛ ka fayida ninnu ta ka baara kɛ n'a a bɛ k'u nafa u bɛ k'an wele k'a fɔ karisa i ye nin di an ma a y'an nafa dɛ an b'i fo foli yɛrɛ o ye baara ɲumanba de ye bɛɛ t'i fo kosɛbɛ donc minnu b'an wele k'an fo k'a fɔ k'i ye fɛn min d'an ma k'a y'an nafa an b'o fo kosɛbɛ mm, mm. ɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ i y'a d'an ma a ma se ka fɛn ɲɛ an ye dɛ an b'olu fana fo kosɛbɛ parce que olu fana jɔyɔrɔ b'an ka adamadenya kɔnɔ olu jɔyɔrɔba de ye baara in fana kɔnɔ mm, parce que n'i y'a ye baara in courage bɛ ka na an tɛ fɛ ka don bila a kɔfɛ o ye minnu fana b'a fɔ ko nin min kɛra k'a ma ɲɛ parce que a ka d'an ye don o don an ka kura bɔ min bɛ se ka min bɛ se ka mɔgɔ bɛ se ka min nafa sɔrɔ ɔ n'u ko ko nin ma ɲɛ o bɛ kɛ ka courage don i yɛrɛ la ka dɔ fara a kan n'u ko ko nin ka ɲi o kan ka courage fana don i la ka dɔ fara a kan donc a fila bɛɛ ye an taama ɲɔgɔn ye a ka ɲi o y'an taama ɲɔgɔn ye a man ɲi fana y'an taama ɲɔgɔn ye donc o ɲɛnamaya taabolo dɔ ye donc an bɛ bɛɛ fo ko ni an donna an ka juma baaraw kɔnɔna la an bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ an bɛ hakɛto ɲini u fɛ bamananw ko ten mɔgɔ ye mɔgɔ ko dɔ ko dɔn bɛɛ tɛ i bɛ dan yɔrɔ dɔ la dɔ b'a daminɛ kosɛbɛ donc an bɛ dan yɔrɔ dɔ de la mhm. dɔ fana b'a daminɛ an ka kalan an ka dɔnni dili bɛɛ kun ti fayida dili bɛɛ kun ti k'a fɔ ko anw b'a bɛɛ dɔn mhm. a di kun ti ko anw b'a bɛɛ dɔn an bɛ dɔ de di a la mhm. ɔ minnu minnu b'a dɔn olu fana bɛ k'a lamɛn ɔ min fana t'a dɔn o fana bɛ k'a lamɛn kosɛbɛ ɔ min b'a dɔn ka tɛmɛ an kan n'o y'a lamɛn n'o ye fili min ye an na a k'an bɔ a fili la kosɛbɛ parce que dɔnni kuma wolo parce que kuma dɔ i fɛn dɔ fɔ fili bɛ y'a la kuma la dɔnbaliya t'i fɛ koyi nka kuma de don parce que an ka baara in ye fɛn ye mɔgɔw kana jigin ne yɛrɛ la parce que baara in ye fɛn ye papier la baara tɛ kunkolo la baara don an tɛ papier ye jango ko k'a kalan k'an b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye ala mana min don an kunkolo la an b'a o de fɔ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ a fɔcogo ɲuman b'an kun na koyi mais i b'a sɔrɔ adamaden da t'a yɛrɛ sago la o hakili dafalen tɛ don bɛɛ tuma dɔ la eh, ko dɔ bɛ se ka a to i bi a bɛ se ka kɛ nɛn yɛlɛma cogo bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma i bolo k'a sɔrɔ a dɔnbaliya t'i la mm-hmm. an b'a ɲini an lamɛnbaaw fɛ u k'o hakɛto k'a ɲɛ ɔ n'u ye fili min y'an na an b'a ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ karisa ye nin kɛ a ma ɲɛ o b'a dɛmɛ a ka baara la mm-hmm. karisa ye nin kɛ a ɲɛna o kan ka courage don i la mm-hmm. n'ala sɔnna ma o de ye an donkan ye an ka baara kɔnɔ bisimila sa karamɔgɔ dirisa tarawele an bɛ sen ka nin ma yasi karamɔgɔ i kɛlen kɔ ka jama fo hakaja mali kɔfɛ mali minnu bɛ yen n'olu ye suganta ni jamana wɛrɛ den caman ka d'a kan mɔgɔw bɛ ka bɔ jamana ni jamana ka n'i sɛgɛrɛ n'i ka dɔnniya jigiyaw ye bi an bɛ se k'a fɔ ko o y'an wasakun dɔ ye kɛnɛ kɔnɔna na karamɔgɔ dirisa an ka ɲininkali fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na ko bi hakili hakili n'i ko hakili ka ban i sira ɲɛnamaya yɛrɛ ma hakili diya walima hakili goya walima hakili gɛlɛya walima hakili wasu wasu nin bɛɛ bɛ hakili nɔfɛ ɔ an mago b'a sira sugu min na fɔlɔ sani an ka se labanw ma o de ye hakili diya ye mɔgɔ dɔw bɛ yen hakili ka bon kojugu ɔ dirisa hakili yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya la fɔlɔ adama n b'i fo i ka kuma na kosɛbɛ kosɛbɛ n b'i fo i ka ɲininkali in na ɲininkali min n'i y'a kɛ a diyara n ye kojugu

donc n'i ko hakili adamadenya yɛrɛ de ye hakili ye bon adamaden dun fana ye mɔgɔ ye adamaden bɛɛ hakili tɛ kelen ye dɔ hakili ka bon dɔ hakili man bon bɛɛ n'i hakili danyɔrɔ don mais hakili ni hakili t'i la i tɛ adamaden ye o la ni mɔgɔ kunkolo tiɲɛna a fɔ de ko a kunkolo tiɲɛna a kunkolo ma tiɲɛ kunkolo b'a a kan da la o ma tiɲɛ hakili de tiɲɛna bon ni hakili tiɲɛna i bɛ i fara baganw de kan n'a fɔ an bɔra ka bagan minnu ko fɔ i far'olu kan olu ka ko kɛta i fana ka ko kɛta de bɛ kɛ o ye bon i ɲɛ b'o kunkolo o hakili tiɲɛ min fana na hakili min bɔ adamadenya hakili de kan a bɛ na hakili wɛrɛ la
a bɔ a minɛn kɔnɔ a bɔ a minɛn de kɔnɔ a bɛ na minɛn wɛrɛ kɔnɔ donc n'a nana don minɛn min kɔnɔ e bɛ fara o minɛn mɔgɔ kan e fara o minɛn kɔnɔ fɛn kan donc n'a nana baganya minɛn kɔnɔ o y'i kɛlen bagan o y'i faralen ye bagan kan i b'a ye i bɛ dumuni ta ɲama na i b'a dun misiw balo yɔrɔ de ye ɲama ye i b'a ye i bɛ wuluwuluji soli i b'a min wulu min ji ye yen kosɛbɛ mun de mun de bɛ na ni a ye ni e y'o ye k'a fɔ ko nin bɛ e bana e t'o min ne t'a min dɛ ni i ye nin dun nin bɛ se ka problème las'i ma mun b'a to e b'o dɔn hakili de don kosɛbɛ mais hakili min hakili yɛlɛmana o t'o dɔn muso sunuya k'o dɔn donc n'i ko hakili hakili jɔyɔrɔba de ye adamaden hakili adamaden yɛrɛ de ye hakili ye adamadenya yɛrɛ de ye hakili ye donc voilà sinon danfɛnw ni adamadenw bɔlen bɛ mais hakili de k'u bɔ ɲɔgɔn na wa ala yɛrɛ ko k'a ye hakili hakili de di adamadenw ma ko k'o ka kɛ sababu ye k'a ni danfɛn wɛrɛw bɔ ɲɔgɔn na donc n'i ko hakili a ka bon kosɛbɛ ala ma foyi dan min bɛ adamaden bɔ ɔ n'a ye adamaden min y'a to adamaden bonya ni fɛn bɛɛ o de ye hakili ye ɔ a nin ka ɲi nin man ɲi ala k'a fɔ a ye nin dabila a ye nin kɛ a y'a fɔ jɔnni ye hakilitigiw kosɛbɛ a y'a fɔ hakilitigiw de ye nin ka ɲi nin man ɲi a ye nin kɛ a ye nin dabila a ye nin kɛ tan a fɔra hakilitigiw de ye sinon hakili tɛ min na i b'a fɔ ko ba kelen ko kɛra fɔ t'a dɔn i ye kuma fɔ yɛrɛ fiyewu la yɛrɛ han donc hakili n'i ko hakili dɔrɔn ye ko fɛn bɛɛ adamadenya yɛrɛ bon hakili diya a goya o fana ye babu wɛrɛ kuma bɛ parce que hakili ye damadɔ ye adamadenya hakili bɛ yen hakili ka diya ka nin fɛn mara fɛnɛ mara o fana hakili bɛ yen hakili ka diya ka nin ko in kɛ o fana hakili bɛ yen kalan hakili bɛ yen kodɔn hakili bɛ yen mɔgɔ dɔ kalanna a tɛ ko dɔn kosɛbɛ mɔgɔ dɔ ye ko dɔn a ma kalan ka ca donc hakili a nafa ka bon siga t'a la bon mɔgɔ min ye kalanna na mɔgɔ min bɛ yen ni a bɛ fɛ ka kalan hakili man di ka bɔ o yɔrɔ ma o fana hakiliw bɛ yen o hakili bɛ diya cogo di o bɛ yen mɔgɔ dɔ fana bɛ yen hali n'a ma kalan mais hakili ka hakili ma ka k'a la hakili in ka diya hakili in ka ɲɛ fɛn ka don a kun na o fana hakiliw bɛ yen parce que eh, fɛn bɛɛ tɛ kalan ye mais n'a fɔra ko kalan eh, dɔ bɛ mun ye dɔ b'i sigili kilasi kɔnɔ ka tubabu kalan lajɛ o tɛ o dɔrɔn tɛ kalan ye n m'a fɔ o tɛ kalan ye mais o tɛ kalan dɔ don n'a fɔra ko kalan

donc mais n'i hakili man di n'a fɔra k'i ka nin to i bɛ tila ka taa sigi o kan siga t'a la bon ni hakili nana ɲɛ n'a fɔra ko nin to i b'a sɔrɔ i ti ɲinɛ o kɔ a ka ca la i b'o kɛ donc n ye kuma in fɔ ka da mun kan n bɛ k'a ye parce que mun na kalan wulilen don sisan mɔgɔ caman mago bɛ hakilidiya la bon hakilidiya dun ye fɛn damadɔ ye jasiran bɛ yen hakilidiya bɛ yen jatigɛ bɛ yen jatigɛ ye mun ye mɔgɔ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ sisan n'a nana don kilasi kɔnɔ a b'a ka leçon bɛɛ ta o b'a sɔrɔ ale mana leçon ta mhm. hakili ka di mhm. n'a bɔra a mana min ta kilasi kɔnɔ n'a bɔra foyi t'a to k'a bɔ a kunna mhm. n'i nana hali a sunɔgɔbatɔ kunun k'a ɲini a b'a f'i ye mais n'a donna kilasi kɔnɔ a dɔw bɔ a kunna jama yelen jama yelen o jatigɛ bɛ yen b'a fɔ an b'a fɔ o ma ko jatigɛ mɔgɔ min bɛ n'a nana kilasi kɔnɔ a ja bɛ tigɛ dɔ bɛ yen n'a a ye a ka leçon bɛɛ ta par exemple mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ olu bɛ taa baara ɲini na mais baara ɲini an ka kɔfɛmɔgɔ ninnu caman bɛ yen a b'u ka concours bɛɛ sirilen tɛ kalan na munna concours bɛɛ sirilen tɛ kalan dɔ la i bɛ taa sɔrɔ sa baara dɔ bɛ yen pour que i k'o kɛ f'i ka ɲɔgɔndan dɔ de kɛ a la pour que i ka se k'o sɔrɔ mais o tɛna kɛ ko f'i ka sigi kalan ka diplôme baw k'i bolo dɛ olu sirilen tɛ o kalan modèle la olu kɔni sirilen bɛ i ka se k'o ko in ɲɛdɔn

tumana min na kira bɛna kɛ kira jibirila bɛ jigin a ka dɔ ma a ye kumakan fɔlɔ min fɔ a ye ko kalan de a ye kumakan fɔlɔ min fɔ a ye o ye kalan de ye ikira ikira ko kalan adama ikira ye min filɛ nin ye i jilaja i k'a sɛbɛn siɲɛ kɔnɔntɔn siɲɛ saba fɔlɔ a sɛbɛn a bɛ kuranɛ kɔnɔ cogo min mhm. siɲɛ saba filanan a tomi kɛ mhm. i kana kala k'a la mhm. siɲɛ saba laban a kala bɔ a la ka tomi bɔ a la adama n'i ye nin sɛbɛn nin sɛbɛn cogo la i jilaja zamzam o de bɛ kɛ k'ale ko zamzam ji de bɛ kɛ k'a ko mais a tɛna fɔ k'a sɛbɛnni bɛɛ sirilen don ko f'i k'a kɛ wala la dɛ parce que minnu kɔfɛ n'i ye nin ko b'a kuma k'u b'a wala k'u b'a kɛ cogo di k'u b'a kɛ cogo di a kalan a sɛbɛnni sirilen bɛ mun na n'a ka di i b'a sɛbɛn biki la

a tigi mana kɛ cogo o cogo ala sɔnna i bɛ hakili sɔrɔ o kɔfɛ mɔgɔ min bɛ yen sisan n'a bɛ don kilasi kɔnɔ a ja de bɛ tigɛ ale mana don kilasi kɔnɔ dɔrɔn ja bɛ tigɛ ubiyɛn n'a taara kɔnkuru yɔrɔ la ja bɛ tigɛ a bɛ siran i b'a ye hakili bɛ o degun sama dɔnku ja bɛ tigɛ misɛnmisɛnninw bɛ k'ale la a dɔnbaliya tɛ kuwa hakili ka di mɛ n'a nana so i tɛ foyi fɔ k'a tɛ se ka min fɔ tuma la dɔw bɛ i b'a sɔrɔ u kalannen u bɛ min na u b'o dɔn min fana b'u ɲɛ u b'o dɔn kosɛbɛ ala ye hakili ɲuman di dɔw ma ka sɔrɔ niveau la hakili diya dɔ b'olu la olu ye min kalan u b'o dɔn u ma se min yɛrɛ ka walanda ma fɔlɔ u b'o fɛnɛ dɔn n'u y'a ye dɔrɔn u bɛ se k'o kalan o mɔgɔw fɛnɛ bɛ yen ala ka dali la mɛ ala ye mun de k'u ye a bɛ siran n'a donna jama na dɔrɔn a ja bɛ tigɛ a ye min dɔn o bɔ a kɔnɔ

mɔgɔ dɔw i b'a sɔrɔ a den ɲɛ na ale bɛ siran a den ɲɛ parce que den dusu ka bon a ka farin awɔ mɛ a- mɔgɔ i bɛ mɔgɔ farima o mɔgɔ fa- mɔgɔ farima o mɔgɔ farima adama Mhm. a tila si tɛ ko min di tiɲɛ kan Mhm. a tila bɛɛ ye tiɲɛtigi ye awɔ farinya ni Ko juguya mɔgɔ- fana tɛ kelen ye.
voilà Mhm. dɔ bɛ a ka farin nka a man jugu man jugu awɔ mɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a fɔ ko aa ko nin tigi ko nin ni sa bɛ don ɲɔgɔn fɛ dingɛ kelen kɔnɔ ka da Mhm. mɛ ni ma mɔgɔ man jugu nka mɔgɔ jugu don Mhm.

o de ye eh, eh, kuma ye n bɛ se ka min fara a kan inshallah ayiwa karamɔgɔ dirisa n'an bɔra o yɔrɔ la a ka d'an ye fɛn dɔw bɛ yen i makunnen don a kan mɛ f'an k'i ɲininka a la ɔ an bɛ waati min na komi sisan diɲɛ laban bɛɛ lajɛlen mako b'a la i ka bonya sɔrɔ i ka so o ye du kɔnɔna ye o ye baara yɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni maa minnu mako bɛ faamaya la ɔ dirisa ko a sira dɔ b'i bolo i dun makunnen bɛ i bɛ sɔn ka baro k'an ye o kan ɔ yalima ko bɛ cogo di
adama n b'i fo kosɛbɛ a diyara n ye i ka nin kuma kɔni a diyara n ye a diyara n ye parce que eh, ko dɔw don mm-hmm. a ma nɔgɔn adamaden i bɛ fɛn bɛɛ dɔn i tɛ kuma bɛɛ kan mm-hmm. n bɛ tile k'o de fɔ n ka kuma la n ko mɔgɔ dɔnni bɛɛ ɲini mm-hmm. kana dɔnni bɛɛ kɛ mɔgɔ dɔnni bɛɛ ɲini kana dɔnni bɛɛ fɔ n b'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ fɔ n b'a bɛɛ kɛ e de y'a bɛɛ tiɲɛbaa ye siga foyi t'a la o ye tiɲɛ ye voilà donc min dɔn min dɔn min dɔn n'i ma i janto awɔ a bɛ i dannayabaga tigɛ i la min dan b'i la a b'o ban i la awɔ i bɛ fɛn dɔ dɔn i b'a yira k'i t'o mɛ o degun mana i yɛrɛ sɔrɔ o mɛ n'o degun maa wɛrɛ sɔrɔ i bɛ se k'o tigi b'o degun ma ni ala ka sutura ye kosɛbɛ ɔ ni mɔgɔ min mago b'o dɔw la ɔ n'o tigi mago jɔr'o la n'o y'o f'i ye kɛ don dɔ la i n'a fɔ k'a fɔ k'i bɛ se k'o dilan i ni i ni jɛya dɔ ye k'o dɔ dilan mɛ a t'i n'a fɔ k'i b'a fɔ k'i bɛ s'a bɛɛ la mɔgɔ bɛ se fɛn dɔ la i b'i da de a kan filɛ ka du du kɔnɔ masaya min fɔ n bɛ se ka jigin du i ka du mara dudenw ni dutigi bɛɛ dudenw bɛɛ ka k'i sago ye ka daminɛ i furumuso la ka n'i ka denmisɛnninw na awɔ k'i ka mara don i ni dun ka da fɛ adama o baaraw bɛ yen a baaraw bɛ yen Awɔ. adama fɔlɔ an ka mɔgɔw tun b'a kɛ mun na fɔlɔ u tun b'a kɛ so jɔtɔ la u tun bɛ baara in kɛ o la mɛ bi o caman ɛɛ, o caman tiɲɛna dan caman dabilala ko caman dabilala ne bɛ so jɔ dɔrɔn ka dingɛ karo dada la ten ka yɛlɛma ka taa d'a kɔnɔ banna ɔ n'i ye a dilan ten ni min y'a kɔnɔ ten o y'i gɛrisigɛ ten ten fana kosɛbɛ parce so bɛɛ na kira ko ten ko fɛn saba bɛ yen ko ni tere bɛ sɔrɔ fɛn na k'a bɛ sɔrɔ fɛn saba la a fɛn fɔlɔ ye mun ye a ko ko muso ko n'a bɛ sɔrɔ fɛn na

tere ye mun ni mun ye tere ye fɛn tere ye fɛn de ye a bɛ fɛn tiɲɛ ye min bɛ fɛn tiɲɛ ye Awɔ. o de ye tere jugu ye sinɔn tere bɛ fɛn bɛɛ la Mhm. n kira ko ko tere in Awɔ. tere ɲuman n'a juguman Mhm. a bɛ ka kuma a bɛɛ kan Awɔ.
tere ɲuman n'i bɛnna n'o ye Mhm. alihamudulila Mhm. tere jugu n'i bɛnna n'o ye Awɔ. alihamudulila Kosɛbɛ.

parce que n'i y'a lajɛ dugukolo kan hadamaden jinɛ ka ca ni hadamaden jinɛ ka ca ni hadamaden ɔ mɛ ni dɔ donna dɔ sigiyɔrɔ la n'i ma kɛ mɔgɔ dɔ a bɛ kɛ ko gɛlɛn dɔ bɛ n'a ye du jɔ a b'a ye du min bi n'a ye du jɔ waati a du mana se du la dɔ bɛ n'a y'a ka du jɔli fɛɛrɛ tigɛ k'a bɛna a ka du jɔ n'a ye nafolo min mara dɔn ko dɔ bɛna nafolo min mara a tɛ se ka don du la fiyewu bɔn mun bɛ na n'o ye mɔgɔ dɔ du in emplacement de bɛna na dugukolo dugukolo in bɛ yɔrɔ min na o bɛ mun na o bɔ yen mm. f'e ka wuli k'i jɔ k'o bɔ yen mm, mm. mun n'a to e fana bɛna bɛn bɛna sabati e n'i ka denbaya cɛ n'e ko min denbaya b'a tuta n'i ko fɛn o fɛn u jɛnnen don a ma fo dutigi ka kɛ o dutigi mɔdɛli
mun na n'o ye kow de bɛ na n'o ye

fayida minnu an tɛ se ka fayida di an kunfɛ la parce que faama ɲini ko tɛ ko nɔgɔ ye a ka a baara ka bon dɛ o baara ti kɛ k'o ye i bɛ sigi ka fayida di mɔgɔw ma k'u kunfɛ ayiwa olu kow t'o fɛn ye olu kow ye fɛn ye a bɛ sɛgɛsɛgɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ de dɔnniw b'an bolo ala ta kɔfɛ dɔnniw b'an bolo an t'a kɛ maa ye k'i tɛ kɛ ɲɛmaa ye

i mana ka mɔgɔ i bɛ ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ ɲinini na ni ala y'a tigi bila tile kelen ma o k'a ye siga kɔni t'a la nkalon tɛ kɔrɔbɔ ye ala sɔnna k'o di an ma yasira an bɛ ala fo n'o ye dɔnku n bɛ se ka min fɔ a ko fayida bɛ n bɛ se ka min di faama ɲini kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n tɛ se k'o fayida nka sɔmi ka bɔ a yɔrɔ kuma kɔnɔ ɔ i y'a fɔ ka jɛya siraw bɛ yen a baara ma nɔgɔ ɔ mɛ layidu kan kama f'an ka nin yɔrɔ fɔ k'a pereperelatigɛ parce que mɔgɔw de bɛ k'an lajɛ minnu somɔgɔw bɛ yen u mago bɛ fanga la minnu balimaw bɛ yen u b'a fɛ ka kɛ faama ye o yɛlɛma ni maa min wulila ka se dirisa ma k'e k'u dɛmɛ u bɛ se ka fanga sɔrɔ i labɛnnen don a ko kama
arama an b'i fo la kosɛbɛ bɔn arama an ka baaraw fanba kuma la a bɛ se ka caya ma ɔ mɛ ni min kɔni nana ne min fɔ n ka kuma la o ye o kumaw bɛ yen mɛ n bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔw kɔni n tɛ mɔgɔ nɛgɛn n tɛ mɔgɔ janfa ni wari t'i kun ne tɛ se ka masaya baara k'i ye k'a fɔ de ko a bɛ taa a bɛ taa ala kama a bɛ karisa a bɛ taa a dama ni fɛn t'i kun tɛ se ka baara kɛ ni fɛn b'i kun ne nana b'a k'i parce que a baara fanga ka bon dɔnku k'a fɔ k'u ka baara kɛ mɔgɔw ye fanga ɲini sira fɛ k'e ka mɔgɔ dɔ de bɛ fanga ɲini na ko n'a nana ko baara bɛ k'a ye

mais n'i kɔni nana adama siga t'a la k'an bɛn'a la adama a ye wulibali don n'a y'a kɛ siga t'a la i bɛ k'a ye
siga t'a la i bɛ k'a ye
alhamdulilah o ɲininkali tun bɛ yen nɔ o kɔfɛ a ka d'an ye nin fayida in kɔnɔ ka d'a kan juma ye donba ye barika b'a la a ka d'an ye i ka fayida kelen di gɛrɛsɛgɛtigiw ma maa o maa bɛ ɲinini kɛyɔrɔ la dɔgɔ ni bali la bɛɛ mago b'o fana na k'o kɛ k'a dafa an ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni an ka ɲininkali labanw ye k'an ɲɛsin an ka produit dɔ ma inshallah

don o don maaw bɛ k'an wele telefɔniw fɛ arajow sanfɛ imaji la don o don an bɛ kunnafoni kura sɔrɔ a la o mais dirisa n y'a kanu an tun famana ka baro k'a kan mais an ye a ɲini i fɛ bi ayiwa an famalen kɔ safinɛ ma i ye kunnafoniw sɔrɔ safinɛ kan i bɛ se ka min fɔ lamɛnbaaw ye adama n b'i fo o la kosɛbɛ adama safinɛ ye kunnafoni a tɛ ban tabarikala safinɛ kunnafoni tɛ ban tabarikala safinɛ kunnafoni tɛ ban an b'an da de a kan dɛ parce que daden in t'i n'a fɔ ko fɛn wɛrɛw daden ye mun ye i b'i da de fɛn kan parce que yɛrɛma hakili n bɛ ka kuma min f'i ye tan n bɔra k'o de f'i ye kuma kɔnɔ n ko n'i bɛ kuma kuma dɔ kuma ka dan ni hakili ma hakili dɔ dan kan mɔgɔ min bɛ dan dɔn n'i ye mɔgɔ min bɛ dan dɔn n'i ye n'i ye mɔgɔ fɔ ye i y'a tiɲɛ i y'a tiɲɛ dɛ bon n'i m'i janto kana kɛ dɔ kɔnɔ ko an bɛ ka kuma safunɛ kan fɛn wɛrɛ kama mais k'a sɔrɔ mhm. san'a ka nafa ɲɛ mɔgɔw ye fɔlɔ mhm. a y'a ɲɛ anw de ye o de la kuma dɔ la ne b'a fɔ n k'an k'an da de safinɛ na an k'a to yen ɔ mɔgɔw bɛ jaabi min d'a kan mhm. an ye jaabi caman sɔrɔ mais ne bɛ n da de safinɛ in kan bi ne tɛ fɛn fɔ a kan bi ne ye min kɔni fɔ dɔrɔn a ye taa safinɛ in ta
a ye taa ta n'a ye min y'a la an bi o de bɛ fɔ fɔlɔ kosɛbɛ ayiwa i b'i ka kumakuncɛ kuma di semaine in kɔnɔ dɔ ne wele arajo kan o min fɔ safinɛ kan ne b'o fara a kan bi an bɛ sɔrɔ k'a bɔ kuma kɔnɔna na karamɔgɔ dirisa hali ne ma sɔn ka kuma semaine tɛmɛnen an balimakɛ dɔ an ye jeu de kɛ arajo kan ni ni safinɛ ye ala y'a gɛrɛsɛgɛ a ye safinɛ sɔrɔ ka d'a ka gɛn na ne bɛ jɛmukan min kɛ n'o bamanankan kɛnɛ ye an b'a fɔ k'a fɔ a si la a ka si dɔn donc jɛmukan in kɔnɔna na ale de y'a sɔrɔ an ye safinɛ fitinin de d'a ma kunba in tɛ dɛ nin tɛ dɛ fitinin dir'a ma ko kab'ala y'a kɛ maa ye ne m'a dɔn a da y'a fɔ arajo la kasɛti bɛ a fɛn bɛɛ bɛ yen jama y'a seere a ko ko kaba ale kɛra maa ye ko maa ma deli k'a fɔ a ma hɔn ka tɛmɛ waa fila kan ɲamakala don ko maa ma deli k'a fɔ ale ma hɔn ka tɛmɛ waa fila kan ko nka ko ale ni ala taala cɛ a ye ne wele ka bɛn sibiri ma a ko a ye kali jeudi dɔ bɔra ka waa tan d'a ma ko kab'a kɛra maa ye mɔgɔ ma deli ka waa tan d'a ma vraiment o ye nimoro min bɛ tɛmɛ image kɔrɔ a ye fɛɛrɛ k'a ka safinɛ in yɔrɔ ɲini safinɛ in sɔrɔli k'i ko a la i bɛ se k'a ta k'i ka kɛ nafolotigi ye ni ala m'i sɔn nafolo la i b'a sɔrɔ bana dɔ kun b'i kan ala sɔnna a y'o ko ka bɔ yen n'i ye safinɛ in ta k'i mago b'a la i ka papiye sɔrɔ ni ala ma papiye d'i ma bi dibi dɔ kɔni b'i ni faamaw cɛ i bɛ bɔ k'i ka ciw kɛ k'a sɔrɔ faama m'i tɔɔrɔ o ye ala tanu dɔ ye parce que n'an bɛ fɛn fɔ a ka fɔ a sugu la n'i ye safinɛ in ta i bɛ mali kɔnɔ wali i bɛ mali kɔ kan k'a fɔ e ye kɔmɛrisan de ye i ka jago a cogoyaw de man ɲi ɔ n'i y'i ko a la ni cogoya sanzira n'a ma sanze anw bɛ yan seereya de don an mago b'a la bɛɛ ma wasa o mais n'i ye mɔgɔ sigi kɛmɛ bi wolonfila y'a fɔ an ye ko alihamudulilayi donc an tɛ bi saba ta an bɛ majorité de ta bi wolonfila ye bi saba sigiyɔrɔma saba fo ka dɔ fara a kan donc an mago b'o de la bi saba sigiyɔrɔma fila plutôt fo ka dɔ fara a kan donc an mago b'a la ni mɔgɔw ye fɛn ta n'u ye fɛn y'a la fɛnɛ u k'a fɔ an ye walasa an bɛ baro min kɛ an wasalen ka se ka kuma an ni ala cɛ la montage tɛ yɛrɛ safinɛ in ne b'a ko e b'a ko ne y'a fɔ bɛɛ k'a nɔgɔ b'a la aw b'a san ne t'a san donc ne tɛna foyi fɔ a ma a ma min ɲɛ ne parce que a bɛ min ɲɛ ne ne b'o dɔn o de kosɔn ne b'a fɛ i fɛnɛ k'a ta i ka dɔ ɲɛ i yɛrɛ ye cɛ o fɛn t'an kun kan an bɛ ala tanu dɛ parce que an sirilen t'e la an sirilen tɛ mɔgɔ fɛnɛ na an sirilen bɛ ala la ka tila k'an jigi da an ka safinɛ kan wa n'an y'an ko an bɛ dɔ sɔrɔ fɛnɛ o de tun ye kuma ye an bɛ se ka min fara safinɛ ko in kan karamɔgɔ dirisa ka maakunni kɔfɛ ni ala sɔnna n'a y'a ta faransi o kelen don n'a nana bamakɔ n'a nimoro in wele nimoro fila don a bɛ sɔrɔ bamakɔ piri min na faransi waa mugan bamakɔ yan maɲanbugu waa mugan kelen don karamɔgɔ dirisa bi ye juma ye i bɛ dugawu kɛ an ka kɛnɛ ni k'a lankoloya inshallah an an b'i fo la kosɛbɛ n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn n bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye n bɛ dugawu ɲini mɔgɔw fɛ kɔfɛ n b'an ka tɔn perezan fo tɔn min n'a sigira n ye

an y'a an y'i ye i bɛ ka min kɛ a diyara an ye an y'i kanu o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ fana y'a la a kɛr'i fɛ ala kama a kɛr'i fɛ kira kama alihamudulila ala sɔnna an ye kuranɛ fɔlɔ kalan fɔlɔ min k'u ye u ye nafaw sɔrɔ a la u ye nafaw y'a la ɔ alihamudulila u sɔnna an ye filanan fana k'u ye adama b'olu fo maa tɛ foyi ni kanubaga tɛ donc an b'u fo o kɔfɛ hali bi kanubaga wɛrɛ minnu bɛ minnu ma fara olu kan n b'olu fana fo i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman k'an kanu min ta ka jugu n'olu fana ta ye o de makunnen don donc an b'o fana fo parce que bamananw ko ten a y'a minɛ a b'a da o ye tiɲɛ ma a y'a minɛ a b'a kɔnɔ o ye nkalon ye donc an b'o fo

safinɛ kura taara faransi safinɛ si dilan o dilan kɔni an bɛ dɔnni kura fara a kan safinɛ ala sɔnna safinɛ in dilan o dilan mhm. sanni k'a dilan ka ban ni min taara yan n'o ka ban ala b'an gɛrɛsɛgɛ dɔnni kura dɔ la min bɛ fara a kan min bɛ fara a kan mhm. kanuba dɔ bɛna ko karisa aa an y'i ka safinɛ kuma an yɛrɛ y'i kanu koyi mhm. an ye nin d'i ma ka fara a kan an ye nin d'i ma

ni fili min yera kuma kɔnɔ ko anw filila ni da de an ma fili ni dusukun ye an sigilen ti yan maa si kama ka dɔ ta lagosi ka dɔ ta mankutu anw ma dɔnnikɛla si lagosi an bɛ dɔnnikɛla bɛɛ fo bɛɛ bonya b'an yɔrɔ i bɛ mali kɔnɔ wali i bɛ mali kɔ kan an b'a f'u ye k'u ni ce fayida tv sugantili la hakaja karamɔgɔ dirisa yati karamɔgɔ ka pazi sugantili la